kun balima maliyɛnw an b'aw fo dan tɛ foli mun hali bi an n'aw denkɛ an n'aw balimakɛ don komanda mete ka bɔ fo mɔpti santiri kɔnɔna donc n'aw yɛrɛ ɲɛ b'a la an bɛ sukoya dɔ de kɛnɛ kan tan ɛɛ kunu n'o kun ye ɛɛ janvier le 31 ka dugu jɛ le premier la février n'o ye samedi ye an fɛ mɔpti kɔnɔna na n y'o de fɔ n ko mɔpti santiri kɔnɔna a ka jugu ni bɛngilɛzi ye a ka jugu ni siri ye bilahi joli de bi bɔn 24 heures sur 24 heures fo an bi yɔrɔ min na maliyɛnw nin ye jigilatigɛ ko de ye nin ye kunmasuli ko de ye nin ye hinɛ ko de ye n'a fɔra dahirimɛ ɲininaw minnu bi wuli k'a fɔ u bɛ t'u dahirimɛ ɲini k'u ka denbaya balo n'a fɔra olu de bɛ taa faga ten manamanako la kun t'a la ju t'a la u ti jadisi ko kalama u ti foyi kalama u bɛ wuli ka bɔ u siso kɔnɔ ka taa k'u bɛ taa dahirimɛ ɲini yɔrɔ la olu de bɛ taa minɛ ka faga kunu n'o kun ye le 31 ye janvier ka dugu jɛ février la le premier ɛɛ mɔputika dɔw de don dɔgɔjɔlaw de don u bɔra mɔputi yan nɔ u bɛ taa bankasi ka taa dɔgɔjɔ aw bɛ don n ka paji kɔnɔ aw b'a video ye n bɛ to ka vilazini dɔ fɔ n ko paru ani sɔmɔbiya ye a dugunin fila 5 kilomɛtiri de don a bɛ bayangara ani bankasi de ni ɲɔgɔn cɛ ataki nin bɛɛ bɛ kɛ yen don kunu ninnu taatɔ la u bɛ desan sɛti kɔnɔ n'an b'a fɔ o ma ko minikari donc jadisiw de filɛ ka taa ka taa minikari nin tire ni marifa ye donc ka taa an balimaw bɔnɛ u ni na ko maa kɔnɔntɔn o de sara a la ko mɔgɔ saba bɛ yen nɔ k'u y'olu ni desansɛti bɛɛ jeni ɲɔgɔn fɛ maliyɛnw n b'aw ɲininka ala ni kira kama an bɛ jamana nasugu jumɛn na n'a fɔra buna hadamadenw u bɛ bɔnɛ u ni na ka tila ka bɔnɛ u bolola nafolo la foyi ti bɔ a la fɔ yɔrɔ t'a la lakali yɔrɔ t'a la n'aw yɛrɛ ɲɛ b'a la an filɛ nin ye sanga bonda de la tan n y'o de fɔ n ko l'information à la source ka yaala ka na kunnafoni ta f'a sun kɔrɔ k'a di jamanakɔnɔdenw ma ani mɔbitikadenw ma diɲɛ fan tan ani naani bɛɛ lajɛlen donc an balima minnu tora nin na k'u ni kɛnɛ karaba bɔ an bɛ dugawu kɛ yarabi yamalahu ala k'u dayɔrɔ suma ala k'u kaburu nɔrɔ u y'an kɔn kiti mun na ala k'a nɔgɔya an n'u bɛ taa jɛ mun na ala k'a nɔgɔya hali bi basigi ma na jamana in kɔnɔ hali bi basigi ma na mɔpti santiri kɔnɔna na bilahi ɛ dɔgɔ ti jɔ dugu mun na mɔgɔw bɛ balo la cogo di mɔti bakɔfɛla n'i y'a jateminɛ an ka sɔrɔ bɛɛ bɔ yen fanfɛla de fɛ yen fanfɛla o ka jugu ni tasuma ye bi maa tɛ se ka taa yen nɔ jadisiw ka check point filɛ nin ye ba kɔfɛ an kɔrɔ sewere an kɔrɔ yan nɔ n'i taara yen nɔ jadisiw ka check point saba de filɛ nin ye a dugulen tɛ ba kɔfɛ an kɔrɔ ye sewiri u ka check point u ka pɔsiw de sigilen don n'aw sera mɔgɔw bɛ bɔ kari kɔnɔ mɔgɔw bɛ bɔ kurun kɔnɔ jadisiw b'a bɛɛ a bɛɛ fuye bayangara bankasi koro o fɛnɛ ka jugu ni jahanama ye mɔgɔw tɛ se ka taa ni ka segin kɛ u taayɔrɔw la ni maa kɔnɔntɔn minnu fagara u bi mun de kalama ka wuli dɔgɔjɔlaw k'u bi taa dɔgɔ jɔ maa kɔnɔntɔn k'a bɛɛ bɔnɛ a ni na moti yan an filɛ nin ye sanga de kunna bi i ti tɛmɛ da kelen da fila la n'i m'a sɔrɔ sangakunda de sigilen don n y'o de fɔ n ko moti sofɛriw ta gɛlɛn don gɛlɛya dan ye bi fo k'a fɔ gɛlɛya kojugu sofɛrimusow de bi filiya la su ani tile y'a dɔn sɔrɔdasi bi faga yɔrɔ min fɛn ti bɔ a la kɔni y'a dɔn sivili kɔni kuma ti fɔ aw ko ko faransi nana anw lakanani de kama nin maa jugu ninnu bɛ se ka taa nin binkanni kɛ cogo di o tuma faransi ka drone ko o ye nkalon ye wa olu ko drone min b'u bolo ko hali ni miseli de bɛ dugumakolo jukɔrɔ a b'i détecter k'i ye o tuma o drone ko o ye nkalon ye wa an ka kanw filɛ ka ci don o don faransi ka avion de rafale min bɛ yen n'a nana a ka turu kelen bilahi ala jihadisi ko bɛ ban nka tiɲɛ ti ko mun na i b'a kɛ cogo di an bɛ dugawu kɛ hali bi ala ka jamana in basigi an filɛ nin ye u ye dɔgɔjɔla minnu faga kunun n'o kun ye le 31 février mɔpti kɔnɔna na yan ka dugu jɛ eh, bi janvier la n'o ye eh, fɛ ka dugu jɛ bi février la le premier an filɛ nin ye o janaja kɛnɛ de kan cɛkɔrɔba k'a bɔnɛ a ni na a m'a ni a m'a bɔ ala kama dɔgɔjɔla a tɛ foyi kalama maa kɔnɔntɔn ka taa bɛɛ faga ka tila ka mɔgɔ saba o ni minikari bɛɛ jeni ɲɔgɔn fɛ donc kɛra ten dɛ walahi mɔptikaw tɔɔrɔla bi u ɲɛnina bi ni sɛgɛn tɛ fila ye ni tɔɔrɔ tɛ fila ye an tɔɔrɔla an ɲɛnina i tɛ se ka dugu in kɔnɔna bila 10 kilomɛtiri i ni hɛrɛ farala dɔgɔ ti jɔ fan si e ko di hɛrɛ donc an bɛ dugawu kɛ banbaatɔ ala ka hinɛ a la k'a dayɔrɔ suma ala k'a kaburu nɔɔrɔ a kɛ to bɛ nin ka sɔli ala na